igbo bụ igbo ekene m unu igbo bụ igbo ekene m unu igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekene m unu ụmụnne m ụtụtụ ọma nụ ama m na unu pụtara ụla n'ụbọsị taata bụ nkwọ nkwọ olu na nkwọ igbo apụta m ụla ya ka m ji sị ka anyị bịa ka mụ na unu nọkọkwa ka anyị si anọkọ na mkpụrụ ụbọsị nke ise n'izu ụka nke oyibo kpọrọ fraịde mgbe unu ji enye m ntị unu mụ nwa na-enye unu nta akụkọ nke dị m n'ọnụ na nkọwa dị iche iche ka unu kpụta oche unu nso ebe ọbụla ebe ị nọ na ka ị kpụta igwe okwu nso ka ị nụrụ ihe m ma-ekwu taa onye ị na-anụ onu ya bụ dọkịnta Arịnzechukwu Blan udo ndị ụwa n'Enugwu Ukwu ochekwa obodo ọba ekpocha ngwuru Enugwu Ukwu na ụmụnri ambassador for peace ome ka ọ dị mma n'ụwa niile papa ụwa nke ikpeazụ a ụmụnne m udo dịrị unu a sị na otupụrụ ka eji amụ ụyọ ụyọ na nwa maalụ nna ya maalụ ndị ichie ọ na-aga ive kwụrụ ive akwụdebe ya o nwee ive onye na-eme n'ụwa eji mara ya ọkwa na akara m ji bịa ụwa mụnwa bụ udo ndị ụwa n'enugwu ukwu papa ụwa nke ikpeazụ a akara m ji bịa ụwa ya ka m na-eme nwanne m ị ga-eme akara nke gị na chi gị dere gị ka ọ bara gị uru maka enwere ntaji anya na nke mmadụ ibe gị ka nke gị wee lụrụ isiokwu m taata wee bụrụ kedu ife bụ okenye kedu ejimmalụ eji malụ okenye kedu ife mmadụ ya agọ mee o wee bụrụ okenye kedu ife okenye ya agọ mee ọ bụ na o nwee nsogbu na ya bụ okenye elu ozi n'isi ọtụtụ mgbe ụfọdụ mmadụ na-asị na enwezi ive bụ okenye gịnị bụ okenye nwa nwanne m ịsọpụrụ okenye okenye elo ghị ikwu ilu okenye ugwu okenye elo ghị i we okenye na o nwere ife ọ bụ ị ma na o nwekwu onye ife ị bụ ana onwekwu ka ya bụ okenye elo ghị ọ ga-adị m mma ka ịgụcha ntị gị ọfụma ife a na-akpọ okenye bụ onye kalị nka onye tọrọ atọ ọ dị na nwoke ọ dị na nwaanyị onye ọbụla nwere okenye na be nna ya kenee chukwu na chukwu fụrụ ya n'anya udene ka ụmụ chukwu kpọrọ ụmụ anụmanụ niile na-efe efe si onye ọbụla onye mara ife bụ mkpa ya ya deri ya n'akwụkwọ ndị niile na-ede nke sọọ va na-ede ndụ fa ka anyị esi dị ka anyị esi mee ka ya bụrụ nke nna bụrụ nke nna udene na-ede sọsọ ọnwụ egbuna okenye ọnwụ egbuna okenye ọnwụ egbuna okenye ha chukwu saghee akwụkwọ mbụ ọnwụ egbuna okenye ọ saghee nke ịbụọ ọnwụ egbuna okenye o wee kpọọ nya kedu ka i si na-ekpe ekpere n'ime onwe gị na-ekpere sọ ọnwụ egbuna okenye ọ sị chukwu na okenye ga-agwa ụmụazị na ya abụrụ anụ oriri na ọ wụ na okenye anọrọ na ụmụazị ya achị catapult chiri iche gbabe ya chee na ọ nnụnụ a ya-eri eri mana okenye nọrọ ndụ ọ sị ụmụazị unu achụkwana udene udene abụrụ anụ a na-eri eri mgbe ahụ ọ bụ na ndụ ya ete aka si anyị bụrụ na ndụ ya adị ọ bụrụ ma okwu bụrụ ma inu ọ dị mma ka anyị sọpụrụ okenye ka okenye wee lo anyị kedu elu e si wee sọpụrụ ya bụ okenye ịkwụ iri ya ugwu ruru ya nye nsọpụrụ ruru ya ị pụta ụtụtụ anya ọ bụ na ọ nne nwaanyị bụ okenye nwe na be unu i jekwuru ya nne anyị ụtụtụ ọma evivie ọma abalị ọma ọ na-asị gị nwa m ị pụtago ụla na ọ ga-adịrị gị mma gị jee nke ọma na ije gị ya adị mma ọ bụ na nna gị bụ okenye bụ nnekwu nna unu nna mụtara nna gị ị pụta ụtụtụ i je jụọ nya ọra nna anyị kedu ka ị mere ị larụkwalụ i tetekwalụ nna m ụtụtụ ọma ọ na-agọrọ gị ọvọ onye ọbụla na-akpọ okenye iyi na-agwa Chukwu na ya achọrọ ịbụ okenye onye ọbụla na-eti okenye ive ọtụtụ mgbe ị ya afụ nwa asị na ọ na-eti nne ya ive ma ọ nna ya ive kedu ive ị na-eme onwe gị ọbụbụ ọnụ Chukwu ka ị na-ekote n'ime ndụ gị ị sọpụrụ okenye okenye eluo yi ị kpalie okenye ị gwa chukwu na ị chọrọ ịbụ okenye ịma nlu n'oge okenye anwa nọ mgbe anwa mana ọ na-abụ m ihe mwute na tata na ndị okenye anyị nwezi tata bụzi ndị okenye gịnị mkpọmkpọ mkpọ mkpọmkpọ mkpọ mmanya nke oyibo na-akpọ small stout nọ ndị okenye anyị nwezi taa o wee wụrụ ọnwụ na-egbu ndị okenye na fa anazi anọte aka okenye ya afụ tata na ana anụnwa dịrị ya na okoye na okafọ na-azọ ana and o doro ya anya na okoye nwe ya bụ ana maka na okafọ kpatara ego ogu inye mkpọmkpọ mkpọ tinye mkpọmkpọ mkpọ mmanya weziere nwa obere ego tụkwasị ya n'elu wee bata sị ya na ana anụnwa okoye na-azọ ya na-azọ sị ya na ọ kwa ya bụ okafọ nwe ya ma o do gị anya na okoye nwe ana anwa i wezielu na enye gị obere ego nye gị small stout eluzie ebe ị ya eke ikpe i jiri aka gị gbuo onwe gị onye kwupụrụ ana ana ekwupụrụ ya onye sọpụrụ ana ana eluo ya ife na-eme ka mmadụ bụrụ okenye bụ gịnị eziokwu dị n'ime ndụ gị n'ụwa ahụ ị pụtara nsọpụrụ dị n'ime ndụ gị n'ụwa ị pụtara gị nwa bụ okenye mee gịnị ka ị bụrụ onye eziokwu enwere na ụmụnna gị n'ogbe gị n'ime be gị na ezinụlọ gị n'obodo unu ọ ya aga ive sibe ike asị ka ejekwuru onye dị otu a na e luru ajụọ nya ajụjụ ọ kọwasịa nya ọ bụrụ eziokwu okenye anaghị asa ile okenye anaghị agha ile okenye anaghị agha okwu ịba ive a na-akpọ ịgha okwu ịba bụ iweta oji iti na ọcha iwere ọcha iti na oji ọtụtụ mgbe a na-enwe ọgba aghara n'obodo dị iche iche kedu ife butere ya na ndị okenye achọrọ ikwu eziokwu ife na-emenụ ụmụazị a na-agbazi egwu agwọrọ agwọ gị bụ okenye gwa diọkpala n'ebe oke luru ya gwa ọdụdụ n'ebe oke luru ya gwa etiti n'ebe oke luru ya ejina maka na ọdụdụ kpatara ego ka i were oke dịrị diọkpala nyezie ya ị na-egbu onwe gị egbu ị na-agwa chukwu na okenye ahụ o mee gị na ị bụrụ ị chọrọzi ịbịa mana ọ dịkwa mkpa na onye ọbụla na-apụ ọlụ oyibo ga na-analute ụlọ ka ị mara ife a na-eme maka okenye dịkwa ụzọ naabọ udo ndị ụwa n'Enugwu ukwu okenye dị ụzọ naabọ ka m kọwara gị o ji dị ụzọ naabọ m ya-akọwara gị ya ka o doro anya onye a mụ n'obodo ya ọ nọ n'obodo ya too wee pụwa ọlụ oyibo ọ na-eje ọ na-anata wee bụrụ okenye okenye ntọana ka ọ bụ ị jụ onye ife mee n'ụlọ o kwuo maka a chọwa ihe mee be ndị mmụọ a chọwa eyi ma ọ bụ nsịkọ na ọ fa bu n'ime onunu ha bu n'ime ana ọ fa na ndị mmụọ gbara agbata obi ha ya-akọwara anyị ka o si wee dị ụfọdụ ndị okenye kịta o ji bụrụ na okenye mere ya nke ịbụọ bụ onye a mụ n'ọlụ oyibo ọ nọ n'ọlụ oyibo too na ọ na ya ka o wee nata obodo o nwere ife ọ ya-akọnwu n'ụlọ o nwere ife ọ ya-akọnwu kama akọ ọ na-emebi emebi ị jụ onye n'ọkọ ọzọ ị jụ ebe nnọkọ ị jụ ebe ọ na-akọ sọ panya e je panya e je amerịka jee ebe nna ọ sịrị ya na-anụ n'ọnụ ya ọtụtụ mgbe onye isi rie na be fa n'ọ nya ka isi luru e were ọjị nye ya ọ madị ife ọ ya-ekwu n'ọjị i ya-akpọ ya okenye ọ ya-agọnwu ka ana ọ ya-agọnwu ka obodo si wee dị i na-eje ọlụ oyibo na-elute na be nna gị ọtụtụ mgbe ụfọdụ ya-anọzi n'ezi ebe ahụ o jere ọlụ oyibo nwụrụkwuo e nikwuo nya ebe ahụ ụfọdụ e weta ya na be fa ma ya amana ezi ma ụmụ ya amakwuna ezi e si ebu nna fa ana ọ maka gị bụ okenye kwanyelu onwe gị ugwu ma gị bụ ndị nna na-akọwara ụmụ unu ọ nya ka m ji ekwu mgbe gara aga e kwuwere ya mana obu na-atọzi m ụtọ na m neziri ndị ọchịchị anya kịta ma gọvanọ Anambra steeti na fa emebegwo nya bụ ife m na-eti mgbe esi nsi ka a kụziwere ụmụaka anyị Igbo ka e nwee ofu mbọsị a ya-ewepụta e ji asụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ e ji akụzi Igbo n'ụlọ akwụkwọ ma ife ọzọ m na-ayọ ndị ọchịchị ka unu kaba arụ ndị niile bụ ndị gọvanọ nọ n'ala igbo ma ndị senetọs ma ndị haus ka unu kretie wepụta ka a ga-esi mee onye ọbụla ga-eme igbo ka e nye ya ịgụ akwụkwọ gịnị n'efu ọ nya ya-eme na ụmụaka anyị niile ga-anachighakwa azụ n'igbo maka na onye na-asụ igbo ọ mara ive a na-akpọ okenye mara ekene a na-ekene okenye mara afa a na-etu okenye na be anyị bụ Enugwu Ukwu n'Uruokwe nke m o nwee okenye m maara tata i zu ya n'ezi sị ya good morning ọ gba nkịtị na-agala onwe ya ị gwazi ya papa kwa gị m na-ekene ọ sị na ya amarọ ive ị gwara ya na good morning awụrọ asụsụ be anyị na amarọ ma ị kpọrọ ya iyi ma i kelere ya ekene tupu mgbe ị bịaziri wee sị ya nna anyị ụtụtụ ọma o nwa m ụtụtụ ọma o ụbọsị dịrị gị mma ọ wụ na ọ n'evivie ka i zuru ya evivie ọma ọ sị nwa m na ọ ya-adịrị gị mma ọ ife onye fụ n'anya ka o ji were enye nkọwa ife onye maala ka ọ na-akọwa ya na nna ya onye ọbụla gịnwa bụ ụmụazị gịnwa bụ ikorobịa gịnwa agbọghọbịa sọpụrụ okenye ka i wee bụrụ okenye ma gịnwa bụ okenye kwụrụ n'eziokwu na-ekwu okwu n'ọfọ o nwere ihe ndị gboo na-akpọ ọfọ ibenne na ọfọ emere ngịnị ọfọ ibenne bụ nwanne kpachara anya mee nwanne ya ive a sị ibenne mere ibenne ọfọ tigbuo ya nwanne kpachara anya gwọọ nsị megidere nwanne ya ghọọ aghụghọ megidere nwanne ya were ana dịrị nwanne ya nye onye ọzọ maka na o nwere ego ọfọ ibenne ga-egbu ya ọ nya ka a na-akpọ ọfọ ibenne ndị okenye mara maka ya ọ fụ kwupụrụ ana ndụ ya na-ete aka onye masịalụ sị na ya amarọ akọ na uche ya aghasasịa maka na ọ na-agwa chukwu na ya achọrọ ka akọ na uche zuo onye fụsịla eziokwu sị na ya rịa ekwu ive ọ na-agwa chukwu ka ya mee gịnị ya kpuo nye isi n'anya ya ka ọ rapụzi ya ikwu eziokwu onye nụchala ka a na-ekwu mana ive a na-ekwu abụrọ ka o si mee o mechie ntị na ya anụrọ ife ọ na-agwa Chukwu ya mee gịnị ya kpochie nye ntị na ọ chọzi iji ntị wee nụ ife ọzọ mmegha nligha nwụgha mmegha nligha nkwugha na-eweta gịnị nwụgha okenye amara ekwu bụ gịnị aghụghọ iji okenye ajọ sị na ya mara ekwu aghụghọ ka ebu kwuo eziokwu ịma n'ime ndụ gị ụfọdụ ndị okenye machakwalị nke bụ eziokwu na-eme anya kwuo egbu onye onye ya-egbu onye anwaghị na-eche ome o gbuo gị onye bụ chukwu kere ụmụnne m onye chukwu kwu na ọ ya-adị ga-adị onye chukwu kwu na ọ ya-anwụ i mee enu mee ana ọ ga-anwụ ọ bụ na ị mara ọka ị mara onye ya-egbu gị gị nwa na-anụ okwu nta a, ga-eje nata chukwu ọda ọ mụnwa bụ udo ndị ụwa onye ya-asị ka ya gbuo m o nwe onye m gbu n'ụwa mana ị ya-ejebe fụ chukwu anya sị a na ịchọ igbu udo ndị ụwa n'enugwu andị nchicha na iji ọfọ eme ngịnị n'okwu i mere udo ndị ụwa na-achọ ị na-aga iji chụ igbu ya maka o nwe o nwere ife m me gị ị na-achọ igbu m ọfọ eme ngịnị ya eme gịnị ga-etigbu gị ibe na-emere ibe ene iru egbu onye na gị bụ onye na-asị ka ị gwọọ ọbịa ya egbu m ji egbu onwe ya ọ dị mkpa rinne mana gị nwa ị na-egbu mmadụ ị na-agwọ nsị maka mmadụ ị na-achọ imegide mmadụ ị gwọọ ọbịa ya egbu gbuo mmadụ wee jee gbuo mmadụ nke ahụ ị gwọ na nwa gị na-eproteti gị egbuo gị ife na-eme ka mmadụ tọọ ntọọ n'ụwa bụ gịnị eziokwu ị gwalụ mmadụ ibe gị udo ị kpa n'ebe mmadụ ibe gị nọ ọtụtụ mgbe ị ga-afụ okenye ga-akpọrọ ya n'ebe a na-enwe nsogbu ezinụlọ kata ma ọ ya-ekwu nke bụ eziokwu ọ ghasaa ya bụ ezinụlọ na kedu ife ị na-agwa Chukwu na ịchọ ọzọ ịbụ okenye onwe ya mebido mbọsị ahụ na n'obodo dị iche iche ị ga-afụ na enwezị okenye okenye dịzi ntụwe ntụwe mgbe gboo ị ya-afụ ka eke echicha aka kpụcha aka gbụọ ọ na-aga o were ọfọ nkenke ọfọ tii na akpa ọfọ gịnị emere gịnị ya na ọfọ ibe ene mere ibe ene akpọọ ya na ọrụ obodo ka ekwuo okwu ekwugide okwu kwuchaa okwu o tie aka n'akpa ya wefụta ọfọ ya debe n'ana sị na ife ya na-ekwu n'okwu a taa ọ bụkwarọ ka o si wee mee ya kwughe ya naba ya ka ya nwụrụ ma ọ bụrụ ka o si mee ya naba ka ndụ bụrụ nke ya o tie ọfọ n'ana kunie ma ndị aghụghọ na ndị alụrụ ana ndị sị na va amagwolu chukwu na va afụgwo ụzọ wezila alụrụ ana ikwute eziokwu ọfọ si gịnị bụ ọfọ maka na ọ ma na e wepụta ọfọ anwa tie n'ana ọ bụ na o metere ife anwa o gbuo ya sọpụrụ okenye ka okenye luo gị ọ bụ na o nwegwo okenye ị kpọrọ iyi maka echi ị na-ajụ ife na-eme gị ọtụtụ mmadụ tata na-enwe nsogbu tata bụ gịnị ife o tiri nne na nna ya ọ baa na ọbụbụ ọnụ ife o tinye okenye mkpalị ọ kparịrị okenye n'ezi ọ baa na ọbụbụ ọnụ ọ bụ na mmụọ gị gwara gị nke i me na onye i mere ka dị ndụ jee yọọ nya mgbaghara na ọ gbaghara chukwu agbaghagwolu ọgwa na ịmara ọka ịmara gị bụ okenye nọlụ sọ onye mere ị bụọ nya ọnụ onye mere ị bụọ nya ọnụ oo ọ ife e kelu gị mba ife e kelu duru bụ okenye ma ọ bụ duru ọka na-akpọ ya diọkpa na-akpọ ya ọtọsịrị nwere na-akpọ ya ọkpala onye bụsi isi n'obodo onye tọsịrịnị bụ okenye e nwere ya na nwoke e nwere ya na nwaanyị kedu ife ga-eme ka anyị na-atọ atọ ka anyị kwụwa aka anyị ọtọ ịkwụwa aka gị ọtọ abụrọ ka i setibe ogologo otu udo ndị wa siri eseti nya mba ime ka aka gị dị ọcha ọ bụrọ ka ị kwọọ nya wute ncha ma o tinye cream wee wee ma hypo wee kwọsịa nya ọ bụrọ ya bụ ịdị ọcha ife a na-akpọ ịkwụwa aka ọtọ bụ idewe ụzọ gị ka ọ kwụrụ ọtọ a jụọ gị ife ị maalụ i kwuo eziokwu dị n'ime ya obodo kaa izu ị pụta n'obodo i kwuo eziokwu ị maalụ a na-azọ ana pụta i kwuo eziokwu ị maalụ na ana ọ bụrọ ka ị kwụnyele onye a maka na o nwere ego sọpụrụ chukwu ka ị wee tọọ atọ sọpụrụ ndị okenye ka gị na chukwu wee dị mma mgbe ị na-akwanyele okenye ugwu luru ya ka ugwu nke gị na-elu gị a na-efe okenye nru mgbe gboo okenye e nwe n'obodo ma ọ na-enwe n'ezinụlọ bụrụ onye eziokwu o ruo mgbe a na-eri ji onye ọ na-anata anata na-asị ka ya je fụ nnekwu nna anyị ndị na-eti ndị na-eti envelope ndị na-eweta mmanya ndị na-eweta ife dị iche iche maka na i ruo o mee gịnị ọ gọọlụ gị ọfọ nwa m ọ ga-adịrị gị mma kpata e ji atụ inu wee na-asị na okenye nọ n'ụlọ nọọrọ onye nọ n'ezi onye nọ n'ezi nọọrọ okenye nọ n'ụlọ e ji sị na onye njenje na-aka onye isi awọ ama ife ọ ga-adịrị unu mma mụwa ọnụ na-ekwu okwu udo ndị ụwa n'enugwu ukwu papa ụwa nke ikpeazụ a ekwukwunye n'ụtụtụ a ka gịwa bụzi ntị na-eme gịnị na-anụ anụ ka i were ya mere ife ọgazụ sị na anya na afụmụzọ dị mma maka anya naabọ onye nwere anya naabọ iji na-eche ife onye nwere ofu anya jee sị ga-eje ya nke ịbụọ ka ọ wụ na ejekwu ugboro naabọ e, ndị nwere anya naabọ kwuo ka akwụkwọ na ya kwuru ofu nwaanyị ka ndị bebe kara izu bụrụ okenye kasịa izu pụta ụtụtụ wee kwuo na anyị ejewe ọgbụ onye ụtụtụ onye na-agwara akwakọ na-eje ọgbụ onye anya na ụmụzi otu ya esi wee mee oligolo ọgbụchi nna ya dị na be ya na ọnụ ya o luo mgbe ha na-alitu ndị ọjọọ ọgbụ na-abata olituo si a na-ekere ndị jere ọgbụ a na-ekerekwu ya ha ncha bụ ọgbụ ọgbụ ka ya si n'ime ya ọ bụrụ m okwu bụrụ m enu ife ọbụla chukwu tinyere n'ime gị n'ụwa were ya lụbara chukwu ọrụ okenye sọpụrụ chukwu kọwara ụmụazị nke bụ eziokwu a na-azọ ana ị bata kwuo eziokwu o nwee okwu dị n'obodo ị bata kwuo eziokwu o nwee okwu dị n'ogbe ma ọ n'ezinụlọ ị bata kwuo eziokwu dị n'ime ya onye ya atụ egwu bụ chukwu ya na mgbu ana ị zọdoro ọkpa maka chukwu zọchaa gị onye ya eri bụ gịnị mgbu ana meghe adịghị ya amaka ike ukoro ụwa nwere onye daba n'elu o rigochacha enu ka ana onye eri gịnị ana ya ka o ji bụ na ị sọpụrụ chukwu ị sọpụrụ ana ị mee alụ n'obodo gị sị na o nwere onye na o nwere na amarọ gị ka ị gbaa n'obodo oyibo i ruo n'obodo oyibo aja ana dị n'obodo oyibo anwa ejidekwa gị anyị mụ makpa ọka na ịghara enu anyị nọ gbada ana ife na niile dị ofu o nwere ebe a mụrụ gris ma ọmụ nke kpaba oke ọ n'ụwa ka a na-akpa oke ibilibi ka anyị ji bịa ụwa ibilibi abụ ka anyị eji wee na amalụ m amalụ m juru ụwa onye ma na ya si be ebu iri ije pụwa ezi pụọ n'ezi nwụrụ ọ ya apụwa nwaanyị ma na ya nụọ di pụta echi nwunye ya di ya nwụrụ ọ ya ejebe nwoke ma na ya nụọ nwaanyị pụta echi pụta nwa echi nwunye ya nwụrụ ọ ya ejebe amalụm amalụm juru ụwa ibilibi ka anyị ji bịa ụwa ibilibi a ka anyị ji wee na tupel tupel na aja ma arị gbakwu gbaba n'ili agwara m na onye enye anyara ife jide aka n'isi maka ọ na-eme otu na-eme otu yara ma mgbe o kwe yara ma mgbe ọ jụ na o jide aka n'isi o kwe ị ma na o kwe ọ jụ ị ma na ọ jụ ma onye jekwu nwunye nna ya azụ ha na obi ya onwe gabi ya n'azụ ichele echiche wee jee nye anyị ataghị tara emela alụ na alụ ka i me onye ọbụla kparịrị okenye iwu ji ndị okenye ga-eme gịnị ga-ejide gị ịmanụ okenye ya na ọ bụrụ o nwee nke i me jee yọọ mgbaghara ka agbụ jigoro agha maka ọtụtụ mgbe a na-asị gị na onye nke nna ji gị na onye nke nna ji gị maka ọgwụrụ n'ime onwe gị ma o nwere ihe i mere okenye ahụ ị kparịrị ya ị kparịrị ya n'ụzọ ọtụtụ ụmụ nwaanyị kịta kịta n'ụzọ bụ okenye ha na-atụpị ọnụ ọtụtụ nwa m ya na-ekere mmadụ kpọrọ ike kpọkpọrọ ya jụọ ya na-ekere m na-eche ka nkene gị ekesi onwe gị agbụ onye unu na-anụ onu ya tata bụ onye dọkịnta Arịnzechukwu Blana udo ndị ụwa na Enugwu Ukwu ochekwa obodo ọba ekpocha ngwụrụ Enugwu Ukwu na Ụmụnri ambassador for peace ome ka ọ dụ mma n'ụwa niile papa ụwa nke ikpeazụ a akara eji enweta m bụ 080

ndị ụwa maka echezọkwana na kwa fraịde ọbụla anyị na unu ga-anọkọ n'izuụka ọzọ kwa fraịde na unu ya-anọkọ ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrị unu mma udo dịrị unu